Mana Tiji. ayiwa n balimaw aw ni ɲantuma aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw balimakɛ n'aw ka kalanden ne sɛkina amala malimu jara a ka maana kɛnɛ kan ka bolo fila da n kɔ aw ye folici minnu bɛ na an b'a mɛn an nisɔndiyalen bɛ aw fo mali kɔnɔ mali kɔ kan o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan an bɛna maana min bɔ bi maa dɔ ye weleli kɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la digi kɛra musow ka maana la nka an ka dɔ kɛ cɛw kan nka hali bi ne malimu kan na ne fana an bɛ dɔ kɛ musow de kan n'ala sɔnna ma o tɛmɛnen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛna maana min bɔ bi sinajuguya maana don musow ka sinajuguya maana n bɛna sinamuso dɔ de ka maana bɔ muso dɔ ka maana bɔ kabi ala ka diɲɛ da ale ɲɔgɔnna sina jugu ma na an bɛn'o baro de kɛ bi muso ɲɛlen bɛ du ɲa muso tiɲɛnen bɛ du ci ni muso sɔnna n'i donna du kɔnɔ i bɛ yɛlɛ i bɛ nisɔndiya ni muso banna i ka du bɛ k'i ka kɔnɔnafili yɔrɔ de ye n'i ɲɛ dara du kan f'i ja bɛ tigɛ an bɛna maana min bɔ aw ye bi masabugukaw ka maana don muso dɔ tun bɛ masabugu ko badeninba a n'a furucɛ tun bɛ yen ko sanga mamari dɔw b'a fɔ sanga madi badeninba a furulen tun don cɛ min ma ni cɛ in ka di cɛ nin ko ka di badeninba ye n'i bɛ badeninba ye i bɛ cɛ ye n'i ye cɛ ye i bɛ badeninba ye sanga mamari ni badeninba bɛɛ ko k'u ka di ɲɔgɔn ye sanga mamari tun ye kamalenkuntigi de ye dugu cɛmisɛn bɛɛ kun bɛ na baro la a bara ala y'a kɛ badeninba nana kɔnɔɲa kelen ta o kɔnɔ talen o sera kalo wɔɔrɔ la kɔnɔ tiɲɛna o den wolola den sebali a ma balo u yalala ka furaw ɲini ko tonsoɲimi b'a la a ye kɔnɔ filanan ta o kalo wolonwula o wolola o den ma balo a ye kɔnɔɲɛ sabanan ta o kalo seegin o den bangera o ma balo denko bɛ badeninba la sanga mamari mana walidenw ye a bɛ girin k'u ta den ka d'a ye a t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ ni denkundi bɛ kɛ a bɛ na denko hami b'a la a ye kɔnɔya naaninan ta o kalo o den wolola kalo kɔnɔntɔn den nin ni bana de wolola a farikolo bɛɛ tɔmitɔminen don a ni ni ma na badeninba kasira u ye kɔrɔn yaala ka tilebi yaala min ko n ta ka di min ko n ta man di badeninba ye kolifuraw ta a ye minifuraw ta sanga mamari kɔni bɛ badeninba fɛ badeninba ye kɔnɔɲa wolonwula de kɛ a kɔnɔɲa wolonwula a si ma jɔ o ye maaw kabakoya ee maaw kɔni tɛ gansan ye dɛ u ye subaga furaw bɔ ka maajugu furaw bɔ badeninba ma den sɔrɔ abada furu ye san tan ani seegin sɔrɔ den tɛ ninnu maa fila ni ɲɔgɔn cɛ sanga mamari ani maa o maa ye teri ye den duuru wɔɔrɔ bɛ dɔw bolo ciden t'olu bolo abada fo n'u ye walidenw ci denko jarabi nana gan sanga mamari la badeninba yɛrɛ bɛ hami den na sanga mamari a a nana i da k'i miiri don na ko e kelennasigi bɛnnen don ala la koyi e ko ne tɛ bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ ka d'a kan n'i y'a ye ne tɛ ka den wolo i b'a sɔrɔ ni muso wɛrɛ nana ala bɛ a nɔgɔya koyi maaw harijɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka d'a kan a furu dɔw kɛra yen ala ma den d'olu ma dɛ nka cɛ ye muso wɛrɛ furu waati min na muso fɔlɔ ka denko labilara o bɛ du caman kɔnɔ sanga mamari a ko badeninba ma su fɛ a ko badeninba a ko naamu a k'e ka di ne ye cogo min kɔlɔkɔlɔ tɛ badeninba e ni ne filɛ san tan ni seegin na furu kɔnɔ den t'an bolo ciden t'an bolo fatɔma t'an bolo batɔma t'an bolo an b'a kɛ cogo di ɛɛ badeninba ko a ko muso furu ko de bɛ e kɔnɔ han e tɛ miiri ne ka furakɛli ye ko muso furu aa a ko badeninba harijɛgɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɛ a bɛ se ka kɛ ni ne ye muso wɛrɛ furu ala b'e fana ka denko nɔgɔya ɛɛ badenni ko kuma ko ne ma sɛgɛn dɛ ɔhɔn i b'a dɔn ne ma tɛmɛ wolo kan ɔhɔn hali ne kɔrɔmusow olu bɛ den wolo la i ka kan ka ne furakɛ de maa tɛ k'a fɔ ko ne tɛ den wolo i b'a dɔn subagaw de bɛ ne nɔfɛ bana jugu de bɛ n na sanga mamari ala ni denko hami bolo n'a ye waliden min ye f'a bɛ girin k'i den ta ka tulonkɛ k'a bolo o don tile ma cɛkɔrɔba ɲuman dɔ bɛ dugu kɔnɔ shehu iliyasa shehu iliyasa tun bɛ dugu kɔnɔ ale tun ye karamɔgɔba ye denmusow b'a bolo ala ye denmuso tan ni saba d'a ma a den kelen tɛ yen a ye furunafolo minɛ min na a den kelen tɛ yen a ye min ta k'a di nafolotigi ma o tɛ yen shehu iliyasa den o den bɛ yen n'a y'a den di maa min ma i b'a sɔrɔ fantan ni kulekule a den ni min ka kan alamandi a b'o d'a kan ka d'i ma a yɛrɛ bɛ tila k'i dɛmɛ k'i ka denbaya balo saraka ɲuman de filɛ kɔrɔ dɛ n'i bɛ saraka ɲuman bɔ a dɛsɛ bɛ maa min na a se tɛ maa min ye a d'o ma o bɛ nisɔndiya min kɛ o nisɔndiya bɛ taa koyi o baraji tɛ di abada. nka saraka dɔ bɛ a se bɛ maa min ye a dɛsɛ t'a la min bɛ o bolo o t'e bolo e bɛ tɛmɛ ni ala maa dɔ la a ko bɛ maa min na a ko tɛ min na i bɛ t'a d'o ma i y'i sago de kɛ dɛ saraka ɲuman a di maa ma a ko bɛ maa min na. Shehu iliyasa fajiri fɛ n'u bɛ seli ni sanga mamari taara misiri la n'a selila a bɛ dugawu kɛ sanga mamari bɛ kasi fo a ɲɛji bɛ bɔn a bolo kɔnɔ e ala a k'i tɛ ne sɔn den na wa ala ne ye muso furu a bɛ ɲini ka san mugan bɔ bi n ma den wolo ne ɲɛ tɛ den wɛrɛ la n teri denw balimaden e ala den kelen duman a o don shehu iliyasa sanga mamari ko ka d'a ye sanga mamari ye hɔrɔn ye a ni bɛɛ ka di dugu kɔnɔ bɛɛ ko kamalen ma ko maa ɲuman don shehu iliyasa y'a wele a nana a ko sanga mamari a ko naamu ah, a ko sanga mamari kelennasigi bɛnnen don ala la ala ye diɲɛ da ka hadamaden da ka cɛ ni muso de da cɛ kelen ye muso naani de ye alisilamɛya nalen y'a da o de la n'o tɛ cɛw tun bɛ muso ta fɔlɔ fo muso bi naani ka sɔrɔ alisilamɛya ma na muso naani ta nka ne bɛ fɛ ka n den dɔ d'i ma den dɔ bɛ n bolo ko filaden binta n bɛna n den d'i ma dɛ den in ka di n ye n batɔma don cɛw bɔra a kɔ nka sanga mamari i ka bonya kama i ka hɔrɔnya kama i ka silamɛya kama n ye n den ŋaniya k'a d'i ma ni ala sɔnna a ma ne denmuso nin wolomuso don a bɛ bange a bɔra kabila min na a ba ta ba ta ba u siya yɛrɛ la maa si t'a kɔnɔ min ma deli ka wolo n bɛ dugawu k'i ye n'a bɛnn'i ma n ye n den ŋaniya n ma wari ɲini i fɛ kana dɛrɛmɛ di n ma n bɛna a d'i ma lilahi wa rasuli ka ala man di ani sanu min ka kan ani wari min ka kan n b'a bɛɛ d'i ma n bɛ dugawu ɲini i fɛ i ka n den minɛ ka ɲa kana a kunnada k'a fɔ k'a nir'i la sanga mamari i ye den ɲuman ye i ye silamɛba ye i ye hɔrɔn ye i ye laadiri de ye i ye maa ladamulen ye aa a y'o fɔ waati min sanga mamari kasira a ko jaa ala ka ɲi e ala a ko n y'a mɛn a diyara n ye sanga mamari nana don so kɔnɔ a y'i sigi a nisɔndiyara a ma sɔn ka taa fɔ a muso ye jelikɛba dɔ b'a bolo a nana s'o ma a ko ba jelikɛ a ko naamu a ko n nana ɛ a ko sanga mamari aa ne ka hɔrɔnkɛ ɲalen filɛ dɛ a ko kibaru jumɛn bɛ yen jelikɛ yɛrɛ k'a ma a ko ne sanga mamari dɛ yanni i ka kuma ne bɛna kuma dɔ f'i ye dɛ ɛɛ e mɛnna i ma den wolo muso min b'i bolo a kɛ nin ka ɲi aw ka di nka furu tɔnɔ ye den ye dɛ mun b'i bali ka muso wɛrɛ furu ne ye jeli ye ko min bɛ ɲɛ an b'o dɔn ne nin ti laban dɛ e tɛ se ka kɛ bɔfu safu ye tan koyi a ko jelikɛba n nana o yɛrɛ de la n bɛ muso fɛ alimami ye n ye bi n diyara a ye

i bɛ taa se muso ma n'i bɛ se ka taa fɔ a ye a k'o tɛ baasi ye an jeliw b'o fɔ o tɛ baasi ye a ko nka i terikɛ kelen bɛ yen ko banbo i bɛ taa fɔ banbo fana ye ala ni sanga mamari b'a muso bonya a ma sɔn ka taa a da la k'a fɔ fɔlɔ sariya la a kan k'a fɔ tiɲɛ don nka a b'a dɔn n'a y'a fɔ muso ye a kelen ni muso kelen fɛn min bɛ bɔ a la a bɛ nimisa maa minnu bɛ se ka kuma ka muso fari faga a y'olu de ɲini a taara s'a terikɛ banba ma a ko banba a ko naamu aa a ko kelennasigi bɛnnen don ala la an ka dugu alimami karamɔgɔ iliyasa a y'a denmuso ta ka diya n'o ye fila den binta ye ɛɛ terikɛ nisɔndiyara a ko sisan jeliba ko ko n ka n'a f'i ye a ko ne yɛrɛ tun bɛ n'a f'i ye ko ne ni jeliba bɛ taa f'i muso ye n'o tɛ e tɛ se ka nin fɔ dɛ jelikɛba nana o teliyara terikɛ nin ɲa o nana waati min na ko hɔrɔnmuso ɲalen musow la muso fili kɔrɔ ni e ta ne ka yɛrɛwolo dɔ de fili kɔrɔ bi jelikɛba b'i fo bi i ka kunnawolo don ye dɛ i ka hɛrɛ don ala y'a nati bi a ko jeliba a nisɔndiyara a ko e na n ye mun fɔla tan aa a ko jeliba kɛ nin mana na dɔrɔn hali ne diminen don a bɛ na nisɔndiya ɛɛ eh, jeliba ko n dalankolon tɛ bi dɛ n nalen don bi kuma la o don badenba a y'i ko k'i jɛ k'i labɛn ka n'i sigi a nisɔndiyalen bɛ a hakili tɛ muso ko ma jelikɛ nan'i kant'a ma a ko kelennasigi bɛnnen don ala la n b'a ɲin'i fɛ i k'a ni hakili ta ala y'i ka hɛrɛ nati ni muso wɛrɛ ka ɲini i cɛ fɛ n'e tere tun ka jugu cɛ bi sa jugu na badenba ala ye muso nɔgɔya n ka hɔrɔnkɛ ye bi a taara dɔgɔnin ɲini ye ala ye dɔgɔnin nɔgɔya ye bi dɔgɔnin min bɛ n'i tɛgɛ bɔ baara la ye sɛgɛn min kɛ ka n'i lafiya dɔgɔnin min bɛna ɲɛnafin b'i la badenba y'i sigilen to a y'i bolo d'a kun ɛɛ ala ɛɛ ne ta tiɲɛna koyi ne kɛra faden sago ye jeliba nan'a fɔ ne ye ko ne ye wolobali ko ne ye bɔrɔgɛ de ye

aa ala a ye jeliba dɔgɔya k'a dɔgɔya a ko jelikɛba e ye nafigi di i tɛ muso ɲini na k'a di walicɛw ma wa ee jeliba i tɛ fɛn bɔ aa ala jelikɛ yɛrɛ wulila k'a yɛrɛ ɲini fo jelikɛ taatɔ ka fugula bɛ bin kuma ɲuman ma fɔ jeliba ye abada terikɛ fana ni nisɔndiya nana o nan'a sɔrɔ badenba bɛ kasi a ko badenba i ka hɛrɛ don i bɛ mun kasi ala ye dɔ fara an kan a ko terikɛ ma ko dɔ b'a ka ɲɛmalobaliya la a kun tɛmɛ ka bɔ n kan ne tɛ maa kɛ manamana ko la dɛ o ko ko n ye mun k'i la aw tɛ teri nafigidenw ye han aw de ma taa ne cɛ kɔnɔnasuruku k'a don musoko la ha nafigi kɔrɔ bilalen munna i tɛ muso ɲini ka di i yɛrɛ ma ha muso jɛli b'e bolo ni kelen tɛ terikɛ ko ee ala maɲɔ kan'o fɔ sa an nan'i lafiya de ɛ ka ne lafiya ni mun ye n bolo karilen wa n sen karilen de don ha ne tɛ tobili kɛ don o don mun bɛ ne la ha e na k'a kɛ muso ko fatɔya ye o bana min bɛ ne la a t'o furakɛ wa ne kɔnɔɲɛ wɔɔrɔ wolonwula bɛɛ sara ha jaa cɛ ye fitiriwale de cɛ ye shɛ de ye dɛ n'i y'a minɛ a ku ma a bɛ taa ha e m'a dɔn aw ye ne sara a ko a teri nafigidenya teri daga tɛ sigi yan tugun te tɛ min yan tuguni a ye terikɛ nɛni fo ka don terikɛ ka kurusi kɔnɔ o ko aa a k'a kɛra fa ye badenma taatɔ bɛ talon badenma natɔ bɛ talon hɔrɔn ne mamari nana a y'a sɔrɔ badenba bɛ kasi ɛ a ko badenba a ko nin ye kasi ko ye wa a ko kasi ko don dɛ i ye ne janfa fo ala k'i janfa dɛ ɛ a ko ne y'i janfa mun na a ko mun y'i bila muso furu la ɛ a ko badenba i jɔ n ka muso furu ala ma cɛ da muso kelen kama a ko muso ko fa de b'i la n'o tɛ bana tɛ ne la dɛ n sen ma kari n bolo ma kari n kɔ ma kari n bɛ den wolo hali sini bana min minɛ i t'i jija o ka furakɛ yanni k'i jɔ ko muso wɛrɛ jaa cɛ ye maalankolo jaa cɛbakɔrɔ a maalankolo ka ca dɛ aa nin kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ nin ma diya su ko badenba wulila k'i sigi cɛ kunna a ko sanga mamari ne tigɛra e la koyi sanga mamari n'a kumana badenba fɛ badenba bɛ dimi ɛ a ko badenba ne hinɛ kan k'i minɛ badenba harijɛgɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ badenba ye cɛ lakari a ko jaa cɛ ye fitiriwale ye dɛ ne ka n kɔnɔfaden bɛɛ wolo ne sɛgɛnna ne ɲanina e ma hami ne furakɛli la k'e bɛ taa muso wɛrɛ ko walahi n b'a ci ka di dɛgɛ ye yan ka d'a kan ne ni muso tɛ kɛ sinamuso ye abada badenba kɛra ko fa wulila a la a taamatɔ a bɛ kelenna kuma la maaw filila badenba ma badenba a taara se a ba de ma a ye kuma in da ba tulo kan ba ko ee eh, a ko n den wuli k'i jɔ dɛ ka d'a kan ni e ma den sɔrɔ i cɛ filɛ ka muso wɛrɛ furu n'o ye den sɔrɔ o y'i kɛlen ye fu ye du kɔnɔ cɛ b'a kɛ k'a kɛ komi kabi ala k'a da a ma deli ka muso wɛrɛ ye ni o tɛ a ko sisan ne n'i bila ka taa n ba bara o musokɔrɔba tun bɛ yen

ne cɛ de bɛna muso furu ka fara ne kan bi aa mamuso ko n'a sɔrɔ i tun ye den sɔrɔ n'a ye muso furu o tɛ baasi ye nka n'i ma den kelen sɔrɔ cɛ mana muso wɛrɛ furu ka na k'o ye den sɔrɔ i ka hɛrɛ banna dɛ a ko ne dun t'a fɛ o ka kɛ dɛ aa a ko ayiwa baasi tɛ ɛ musokɔrɔba ko se foyi tɛ ne ye a ne ba ko ko n ka na dɛ badenba ko ten majinɛ k'a ma ko anw yɛlɛma ye suruku de ka sɔrɔ n'aw ko fɛn min ma ko turuma a ko ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen min k'i ye ne yɛrɛ majinɛ ne cɛ ye muso tan ni kelen furu a m'u furu dugu kelen na nka a mana muso o muso furu ne b'o dumu ne cɛ taara sa ka ne kelen to a kɔ ne y'i ba kelen de sɔrɔ suruku yɛlɛma n'i b'o fɛ turuma n b'a dalilu d'i ma maa o maa bɛ yen n'i cɛ y'a furu i b'o tigi dumu badenba ko n nana o yɛrɛ de kama musokɔrɔba wulila ka don a ka bugu kɔnɔ a ye jɛnɛkala dɔ bɔ a y'o don a turu kɔrɔ k'i da biri dugu ma musokɔrɔba yɛlɛmalen filɛ ka kɛ suruku belebele ee suruku in ka bon a ka jan i ko faliba fo ka badenba ja tigɛ badenba yɛlɛla musokɔrɔba tilala k'i yɛlɛma ka jɛnɛkala in di badenba ma badenba y'i da turu duguma a kɛra suruku belebele a ɲɛ bilenlen ŋaniŋani a ka bon a ka jan badenba y'i jɔ a kɔfɛ sen kan ka jigin ee a ko ne sinamuso o ba ma wolo fɔlɔ ne ni muso si tɛ sigi ka so falen ne ni muso wɛrɛ tɛ sigi bilan kelen kan ne ni muso wɛrɛ tɛ jɛ ka don da kelen n'i ye ne sinamuso ye ne cɛ ka so kɔnɔ o b'a sɔrɔ ne badenba bɛ kaburu kɔnɔ ee kabako wulita filɛ dɛ ayiwa an balimaw an bɛ bi maana bila yan aw minnu bɛ ka ne sɛgɛn an ma la mali min jarala min ni muso min ka maana filɛ ko badenba n'i y'a mɛn ka n sinamuso dumu k'a faga tɛ dɛ k'a dun o maana don ni muso min b'a sinamuso de dun ko badenba k'ale ni muso tɛ sinaya kɛ k'ale sinamuso ba ma wolo fɔlɔ an bɛ bi maana bila yan ni ala ye sini yira ne ni aw la n bɛna maana in tɔ lase aw ma ala k'an bɛn sini